Mu chaka cha 1919 ndidali kalaliki ku kampani ya Niger ku Umuru. Kukhala kalaliki kudali ngati kukhala nduna mu nyengo ino. Malipiro anga a pa mwezi adali mapaundi awiri ndi mashilingi khumi. Mukhoza kuseka koma mapaundi awiri ndi mashilingi khumi adali mapaundi makumi asanu panopa. Zimatheka kugula mbuzi ndi mashilingi anayi. Ndikukumbukira amene adali wamkulu wogwira ntchito wa Chiafrika ku kampaniyi. adali munthu wina wa mtundu wachisaro ndipo amalandira mapaundi khumi mashilingi asanu ndi atatu ndi mapensi anayi iyeyo adali ngati gavanala pamaso pathu monga anyamata amakono ndidalowa nawo mukalabu ya anthu achiafirika tinkasewera tenisi ndi biliyati chaka chilichonse timasewera mopikisana ndi kalabu ya aloya koma izi sizimandikhudza kwenikweni zomwe ndinkakonda ine ndi mavinidwe omwe amachitika usiku waloweruka akazi adali banyira osati atsikana ongoti wawawa a m'taunimu koma akazi okongola ndidali ndi njinga yakapalasa ya mtundu wa laleyi yatsopano ndipo aliyense ankanditcha jole ben ndidali otchuka koma pali chinthu chimodzi chokhudza ine tikhoza kumaseka kuchita nthabwala kumwa ndi kuchita zina ndi zina koma ndimayenera kukhala oganiza bwino nthawi zonse bambo anga adandiuza kuti mwana wa mamuna weniweni wa mtundu wawo ayenera kukhala odziwa kugona diso limodzi lili lotsegula ndinkasewera ndi kuseka ndi wina aliyense iwo nakuwa jolebeni jolebeni koma ndikudziwa chimene ndimachita akazi aku umuru ndi ochangamuka osanawerenge a iwo amakhala awerenga kale b ndiye ndimayenera kukhala osamala sindinkaonetsa aliyense njira yopita ku nyumba kwanga komanso sindinkadya zokudya zophika iwo kuopa kondaine ndidaona anyamata ambiri akuonongeka m'masiku amenewo choncho ndimakumbukira mawu abambo anga osalola kugwirana chanza kuzidutsa chigongono ndikhonza kunena kuti amene adali opatulika adali msungwana mmodzi yekha amene ankakhala m'mbali mwa nyanja magaleti tsiku lina mmawa lamulungu ndimasewera gramafoni yanga yatsopano hmc senior yosagwiritsidwako ntchito ine sindikhulupirira zinthu zakaunjika ngati ndilibe ndalama yogulira chinthu chatsopano ndimangozikhazika chete ndimasewera lekodi ntayima pa zenera ndi kandodo kanga kutafuna anthu amadutsa atatchena madiresi awo popita ku kachisi wina oyandikana ndi kunyumba kwanga magaleti amapita nawo pamene adandiona ine mwamwayi sindidamuone msanga kuti ndibisale ndiyetu tsiku lomwelo sadadikire kuti mpaka mawa kapena mkuja ayi atangoweruka kutchalitchi adabwera iye amati amafuna kuti andilowetse chikatolika zodabwitsa sizidzatha ndithu magaleti jumbo koma sindikufuna kukuwuzani za magaleti ayi koma za mmene ndidasiyira uchitsiruwo udali usiku wa tsiku lomaliza la chaka mukudziwa inu mmene tsiku loyamba chaka chatsopano limatenthera kuposa tsiku la khirisimasi likamayandikira tsiku la khirisimasi mwezi umakhala wafika kale cha mma 20 hungry koma pa nyuwere thumba limadzadzanso ndiye tsiku limenelo ndidapita ku kalabu Ndikamakuonani anyamata amasiku anonu mukulubwa kuti mumamwa ndimangoseka. Kungomwa botolo limodzi kapena ka shoti ka whiskey, basi mwayamba kale dzandi dzandi ngati anthu amisala. Usiku umenewo ndimazipepesa ndi White Horse. Yense amene afuna kudutsa kuchokera ku Edinburgh kupita ku London kapena kulikonseko ponka kwawo abwere ku White Horse Cellar. Atate Akumwamba, chinthu chimodzi ndi ine, sindimasakaniza zakumwa zanga. tsiku lomwe ndafuna kumwa whisky ndimadziwa limenelo ndi tsiku la whisky ngati ndikufuna kumwa mowa ndiye kuti sindikhudzanso china chilichonse usiku umenewo ndinali pa white horse ndinadyanso nkhuku yootcha imodzi ndi thini la guinea gold inde ndinkasuta masiku amenewo ndinasiya pamene dotolo wina wachijeremani adandiuza kuti mtima wanga udali wakuda ngati kuseri kwa mphika madotolo achijeremani amenewo adali mizimu mukudziwa ankapereka katemera kuyambira ku mutu mimba kapena pena paliponse Umangoloza pamene pali kanthu kakupwetekako ndipo sankataya nthawi pompopompo amakupatsa. Paja ndimati chani? Eya, ndinamwa botolo la White Horse nkuonjezerapo nkhuku yootcha. Kuledzera sikuli mu dictionary yanga. Sindidaledzerepo m'moyo mwanga. Bambo anga ankati mankhwala akumwa nkunena kuti ayi. Ndikafuna kumwa ndimamwa, ndikafuna kusiya ndimasiya. Ndiye cha m'ma 3 koloko usiku umenewo ndidadumphira pa njinga yanga yatsopano ya raleigh ndipo ndidapita ku nyumba mwakachetechete kukagona pa nthawi imeneyo akalaliki athu aakulu adali atamangidwa ataba mabelo akaliwo ndipo ine ndimagwira ntchito m'malo mwawo ndiye ndimakhala mu nyumba yaying'ono ya kampani mumadziwa kumene gb olivant ili lero inde moyang'anizana ndi mtsinje wa niger ndi kumene kuli nyumbayo ndidali ndi zipinda ziwiri mbali imodzi ndipo wosunga sitolo naye adali ndi zipinda ziwiri mbali ina koma pa tsikuli mwayi udali mbali yanga osunga sitolo adali pa tchuti kotero kuti mbali yake kudali kopanda kanthu ndidatsegula khomo lakutsogolo ndipo ndidalowa kenako ndidalitsekanso ndidasiya njinga yanga mu chipinda choyamba ndikupita ku chipinda chomwe ndimagona ndidali nditatopa kuti ndiyambenso kuyang'ana pamene panali nyali yanga ndiye ndidavula diresi langa ndikulilongeza pa mpando ndikugwa ngati chipika pa bedi langa lalikulu lachitsulo ndidagwera munthu malingaliro anga adandiuza nthawi yomweyo kuti adali magaleti ndiye ndinayamba kuseka ndi kumugwiragwira apa ndi apo adali bunobuno ndidapitiriza kuseka ndi kumufunsa kuti wabwera nthawi zanji sadayankhule kalikonse ndipo ndidakayikira kuti wakwiya chifukwa tsiku lomwelo adandipempha kuti ndipite naye ku kalabo ndipo ndinakana ndidati kwa iye ngati ungabwere tikakumana sindimatengera aliyense kukalabu mwa choncho ndiye ndidakayikira kuti ndi zomwe zimamukwiyitsa ndidamuwuza kuti asakwiye komabe sadalankhule chilichonse ndidamufunsa ngati akugona mongofunsa basi sadalankhule kanthu ngakhale ndakuwuzani kuti sindikonda kuti azimayi azibwera ku nyumba kwanga koma palamulo sipalephera kukhala wina wochititsa kuti uliphwanye Ndiye ndikakuuzani kuti ndinali wokwiya pomupeza Margaret usiku umenewo, ndinama. Ndidali ndidakasekabe pamene ndidaona kuti mapiri ake awiri adali osungika bwino ngati a msungwana wa zaka khumi ndi zisanu ndi chimodzi. Ndimaona ngati mwina ndi chifukwa choti adali atagona chagada. Koma nditagwira tsitsi lake, lidali lofewa ngati tsitsi la mzungu. Kuseka kwanga kudatha. ndidagwira tsitsi la pamutu pake ndipo lidali chimodzimodzi ndidadumpha kuchoka pa bedi ndipo ndidakuwa ndiwe ndani mutu wanga udatupa ngati mbiya ndipo ndidali kunjenjemera mkaziyo adakhala tsonga natambasula manja ake kundiyitana momwe amatero zala zake zidandikhudza ndidadzembatuka nthawi yomweyo ndikukuwanso kuyitana dzina lake kenaka ndidadzifunsa uwopa bwanji munthu wa mmayi kaya mzungu kaya wakuda onse ndi chimodzimodzi kenako ndidati chabwino pompano ndikutsegula pakamwa pako nthawi yomweyo ndinayamba kusakasaka machesi pa tebulo zimaoneka ngati mkaziyo amadziwa chomwe ndimayang'ana adati biko akpakwana oku chonde usayatse moto kuteroko siwe mzungu ndiwe ndani ndikhwatcha chesoli ngati sundiuza ndidagwedeza machesi kuti ndimuonetse kuti sindidali kucheza ayi kulimba mtima kwanga kunali kutabweranso tsopano ndipo ndimayesera kukumbukira mawuwa chifukwa sadali achilendo kwa ine bwerera pakama ndipo ndikuuza ndi zomwe ndidamva pambuyo pake amene anandiuza kuti mawuwa ndimawadziwa adandinamiza adali mawu okoma ngati shuga koma odabwitsa ndiye ndidakhwatcha machesi aja ndikupempha awa adali mawu omaliza omwe adalankhula ndikanena zomwe ndidachita pambuyo pake kapena momwe ndidatulukira mchipindamo ndikungoganizira chabe chotsatira chomwe ndimakumbukira nchoti ndimathamanga ngati wamisala kupita ku nyumba kwa matthews kenako ndimagogoda pa chitseko chake mwamphamvu ndi manja anga onse ndi ndani anatero ali mkati tatsegula ndidakuwa mu dzina la mulungu kumwamba tatsegula ndidatchula dzina langa koma mawu anga sadali ngati anga ayi chitseko chidatseguka pang'ono ndipo ndidaona m'bale wangayo atanyamula chikwanje ku dzanja lake lamanja ndidagwa pansi ndipo ndidati mulungu sangalole god forbid Adali Mulungu yemweyo adandilondolera kunyumba kwa Mathews Obi chifukwa sindinkaona komwe ndinkapita. Sindikanatha kunena ngati ndidali ndikadali kudziko lomweli kapena lotsatiralo. Mathews adandithira madzi ozizira ndipo patatha nthawi ndidamuuza zomwe zidachitika. Ndikuganiza ngati ndidanena nkhani mozondoka, apo ayi sakadapitiriza kumandifunsa kuti mkaziyo adali wotani. Ndaonanso. koma unamva mawu ake ndinamva mawu ake bwinobwino ndipo ndinamugwiranso nayenso anandigwira sindikudziwa ngati unachita bwino kapena ayi pomuopseza ndi zomwe matthew adanena sindikudziwa kuti ndifotokoze bwanji koma mawu amene ananditsegula maso ndidadziwa kuti ndidayenderedwa ndi mami wota mayi wa kumtsinje wa niger matthew adati zimatengera ndi zomwe ufuna m'moyo ngati ndi chuma chomwe ufuna ndiye kuti walakwitsa kwambiri lero koma ngati ndiwedi mwana weniweni wa abambo ako gwira dzanja langali tinagwirana chanza ndipo adati makolo athu sadatiuze kuti mwamuna azikonda chuma m'malo mwa akazi ndi ana lero lino azikazi anga akandikwiyitsa ndimawauza sindingakudeni ayi ndikadakhala wanzeru ndikadatenga mami wota amaseka ndi kundifunsa chifukwa chiyani sindidamutenge mzime wanga amati musadandaule atate adzabweranso mawa namasekanso koma tonse tikudziwa ndi nthabwala chabe nanga alipo mwamuna yemwe angasankhe chuma m'malo mwa ana oh kupatula mzungu wopenga ngati dr sh stuart hill oh sindinakuwuzeni usiku omwe ndidathamangisa mami wota anapita kwa dr sh stuart hill wamalonda wachizungu ndipo adakhala wachikondi wake inde adakhala munthu wolemera kwambiri mdziko lonse koma sadamulole kuti akwatire atamwalira chinachitika ndi chiyani chuma chake chonse chidapita kwa anthu adera chimenecho ndi chuma chabwino ndikukufunsani god forbid kaphuleni mbatata